Ni ye Ni ye cɛ ye nɛgɛ karafe 10 heures tɛmɛna miniti tan Energyso kunnafoniso lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma aw salamuhalekum aw de ye masa ye a y'aw masakɛsigi k'aw dankɔrɔbasigi a ka dagabana salonw kɔnɔ a ka bulondaw la a ka dukɛnɛw na a ka mobiliw kɔnɔ hali écouteur bɛ minnu tulo la a sɔgɔlen don arajoso min na o de ye energy fm ye 107.9 megahertz an ka foli ani tanuni a bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma maa kelen tɛ se ko la nin y'an cogo le ye ka daminɛ sigida fɔlɔ fo sigida wɔɔrɔnan bamakɔ n'a tɛmɛndugu mali kɔnɔ mali kɔ kan maa maa sɔgɔlen don a na sisan ko jo y'u ma ko ka jo sabati ka wurudi k'a to a ma kadaw o de ye salamalekomi warahamatulayi taala wabarakatu sigida kunko ale jɛmukan belebele a bɛ sigi an fɛ jumasi o jumasi k'a daminɛ dizɛri ka taa bila anwzɛri taranti la sigida kunko e kunko ne kunko wa jamana yɛrɛ kunko bi sɔgɔmada na n'an donna an ka kumaso kɔnɔ baara tagabolo an fɛ kumaso kalifalen don ɲɛmaa na ibrahima timo ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o ko tɛmɛnen an ka ɲɛmaa fana y'ale ye n'an yɛrɛ denkɛ don ne yɛrɛ k'ale ma ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni mohamɛd so mamadu aba idara ale y'an ka sababu ɲuman ye nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ donso bolo nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ baba bolo nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ dɔnbala cɛ bolo cɛ ni kurazi cɛ ni timinandiya lasana kuma k'a da kan lasana ale ye kulubali an y'a bɔ kulubali la pewu k'a da kan kulubali tɛ jamu ye wa lasana yɛrɛ ka ɲi kulubaliya ma lasana i kuma marifa hali ni a cɛ hakɛ dɔn dɔɔni i bɛ hakɛ dɔn dɔɔni ale bɛ ka nɛgɛw banba bi sɔgɔmada na kuma bara o y'a denkɛ n'a balimakɛ alhaji baseku kuresi kuma a n'a ka baraminɛden ne y'an kalanden ye makura kone lagare ye ale bɛ yan nɔ an bɛna jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma lasana nin y'an cogo an don don an bɛ sitanɛ gɛn sitanɛ dangatɔ in k'ale mabɔ an na awuzu bilayi mina sitanɛ rajimi awuzu bilayi mina sitana rajimi siɲɛ kɛmɛ ani tan ni kelen sitanɛ kɔni ale kɛnɛ minɛ kɔsɔkɔsɔ ale taara ni sitanɛ taara an b'an sinsin n'ala tɔgɔ tɔgɔ barikama ye ala mun y'a daminɛ n'ale de b'a laban se tɛ jɔn ye jɔn tɛ se ko la ala dɔrɔn de bɛ se a barika ala ye k'an bɔ dɔgɔkun dɔ in na ka nin dɔgɔkun jira an na ale ala ba ye ale de ye diɲɛ lawalen tigi n'a fɔra diɲɛ lawalen bɛɛ ka kan hinɛ na i kɛra silamɛ ye o i kɛra kafiri ye o i kɛra munafiki ye o i kɛra fɛn o fɛn ala y'i da i da garisɛgɛ min dugukolo in sanfɛ i b'o sɔrɔ o de y'a to ala bɛ wari di silamɛ ma ala bɛ wari di kafiri ma ala bɛ wari di munafiki ma o ye diɲɛ hinɛ bɛɛ ka kan hinɛ in na ale ala ba in fana ale de ye laara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye wa laara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o fana kɛrɛnkɛrɛnnen don maa kɛrɛnkɛrɛnnenw de kama o laara kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn ye maa minnu dara ala la ka tugu a ka kiraba in kɔ sara wɛrɛ foyi t'o la n'alijinɛ tɛ ala ka ne yan lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen sɔn o la ni an ala fo k'ala barika da an bɛ sɔli dafɛnw na sɔn yɛrɛma kan an bɛ sɔli diɲɛ yɛrɛ sababu kan an bɛ sɔli zamizami kan an bɛ sɔli mugutari kan ne y'a fɔ maa si kan'i faden k'ala kira n'i faden k'ala kira ni misirila ye misiri wele i b'a dɔn ka dɔn k'i faden tɛ mun bɛ balo jeli la mun bɛ balo fiɲɛ na mun yɛrɛ tɛ balo foyi la fo ala ka masaya kɔ nin bɛɛ lajɛlen dara cɛba min kanu kama o de ye abulayi den ni ba aminata den ye o de ye mahamadu ye o de ye zamizami ye o de ye mugutari ye n'an sɔlila ale kiraba in kan a sodenw a n'a ka sahabaw ale sɔmayɛlɛmanen maa minnu sen da a sen nɔ na o ye an ka dɔnnibagaw ye an ka dɔnnibagaw fana an ka foli bɛ nin kɛnɛ in kan k'u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ an y'an ka dɔnnibagaw fo an tɛ ɲinɛ an ka tubabu moriw fana kerecɛnw an ka foli bɛ nin kɛnɛ in kan k'u fana bonya bɛ nin kɛnɛ in kan n'an y'olu fo an bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tila ka ladilikan di denmisɛnninw ma k'a fɔ n'i y'a fɔ yanni k'a fɔ jɔnnin kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman n'an ye dugukolo sanfɛ mɔgɔ dɔ de kɛra sababu ye k'an bila dugukolo in sanfɛ n'o ye fakɔrɔ ani bakɔrɔw ye o de y'a to an don o don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'o ladilikan di denmisɛnninw ma an kana kolon kɛ masako la n'an kolon kɛla masako la diɲɛ tiɲɛna wa laara yɛrɛ tiɲɛna ala ka dali la ala ye mun kɛ fu ye fofalaki o de dangaden ala kan'an kɛ dangaden ala kana dangaden bɔ an na o tɛ parce an bɛ foli di bɛɛ ma faso kanu yɛrɛ o ye limaniya ye an faso maliba an barajuru maliba an tonsojuru maliba mali wɛrɛ t'an bolo mali nin kɔ mali in ye maliden bɛɛ de ta ye wa mali in maliden bɛɛ de bɛ mali jɔ maa si bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ka na mali jɔ malidenw pilasi la o tɛ ɔ parce que faso kanu o ye limaniya an bɛ dugawu kɛ fasoden bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka minɛnko nɔgɔya ala ka labanko ɲuman d'an ma ala k'an sutura ala kan'an malo ala kan'an labila

Nin ye tiɲɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ dɔnkilidala ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ bɛɛ k'i faso kanu foyi t'i faso bɔ wa faso kanu yɛrɛ o ye limaniya de ye an faso maliba an barajuru maliba An tonsojuru maliba mali wɛrɛ t'an bolo mali nin kɔ mali nin ye maliden bɛɛ de ta ye wa mali maliden bɛɛ de bɛ mali jɔ maa si tɛna mali jɔ maliden dɔ pilasi la an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de ta don e ta don ne ta don an bɛɛ lajɛlen ta don k'a fɔ karisa de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la bi ne bɛ n sen bɔ a la ayi i sen tɛ bɔ a la dɛ bi karisa bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la ale ta tɛ mali ka tɛmɛ e kan dɛ a ta tɛ ka tɛmɛ ne kan mali ye maliden bɛɛ ta hali an filɛ kuma na sisan sisan malidenw bɛ ka bange mali la maliden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ta ye mali ye n'ala ye si d'a ma a bɛ mali jɔ ala ka mali jɔ ne denmuso salamu aleykum somɔgɔ bɛ di kɔri baasi fo di maa ma an ka tɛmɛ ni kunnafoni kɔri baasi

kalanden ala ka kalan nɔgɔya ka a barika sɔrɔ ka d'a kan kalan ale ni barika o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni i kalanna ni barika ma sɔrɔ kalan ma ɲɛ dɛ wa barika dun a bɛ ɲini de an b'o fɔ denmisɛnninw bɛɛ ye maa min bɛ kɛ sababu ye k'i kalan maa saba bɛ yen ɔ i kana kulonkɛ o la o fɔlɔ o ye jumɛn ye o ye i fa ani i ba o kɔ tɛmɛnen fana maa min bɛ kɛ sababu ye k'i kalan fɛn o fɛn k'i karamɔgɔ bonya o kɔni ka tila ka bonya ɲini o kɛ sababu ye ɲɛtaa o bɛ sabati ala ka ɲɛtaa sabati an bɛɛ lajɛlen ye mali an bɛ dugawu kɛ an faso mali ye mali bilama a kow man nɔgɔn Ayiwa ala k'a ko nɔgɔya an bɛ se k'a fɔ seliba ale fana bɛ ka a sɛnsɛn ka na ɔ seli mun bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maaw k'a ma seliba n'o ye layiya seli ye a sagako yɔrɔ olu de bolo dalen don saga dun ti ka ye ɲɛ na hali saga mun bɛ ka ye ɲɛ na a sɔngɔw man nɔgɔn dɛ sɔngɔw ka ca kosɛbɛ bɛɛ b'a kalama jamana kɔnɔ gɛlɛyabaw bɛ yen gɛlɛyaw ka ca an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ fɛn tɛ maaw bolo seliw selen don depansi ko ka ca hakili de bɛ a faamu ka tila ka se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye layiya ko silamɛya sira kan n'a se b'i ye i b'a fa n'a se t'i ye k'a fɔ n bɛ taa juru jugu ta ka taa don da jugu fɛ sariya tɛ jɛn n'o ye wa i kan'o kɛ ale de ka baraji sɔrɔ i tɛ baraji sɔrɔ dɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ala kiraba in salalahu alayihi wa salamu ale mun cira diɲɛ bɛɛ ma wa ale cilen kɛra diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ ale i ye saga fila faga a ko kelen o y'ale n'a ka denbaya ta ye kelen o y'ale mantonw ta ye k'a daminɛ o don fo ka taa fɔ diɲɛ wulila ni kira manton fɛn fɛn i ma saga sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ kira y'i ka saga faga ɔ kira min maa mun ka saga faga saga faga t'o bɔ dɛ ɔ kana don jurujugu ta sariyatigi ti jɛn n'a ye wa o ye a tiɲɛnen ye ɔ an bɛ mun fana fɔ se bɛ minnu ye setigiw olu ka hinɛ fantanw na ɔ yanni i ka taga saga kelen san waa kɛmɛ waa bi seegin waa kɛmɛ ni kɔ waa bi wolonwula saga dɔ san waa mugan ubiyɛn waa bi saba ɔ waa waa tan tan wa ka waa tan tan tan tan ɲini u bɛ waa tan duuru duuru ta tan k'o di fantanw ma o baraji maa t'o dan dɔn ɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya ye hinɛ de fɔ silamɛya ye makari de fɔ ɔ se bɛ minnu ye u ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la ɔ o kɔni o ye an bɛ se ka mun fɔ ladilikan na k'a di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw olu de ta ka jugu kosɛbɛ ɔ saga b'an ka saga bɛɛ lajɛlen ka saga nana anw ka saga ma na aa ko man nɔgɔn dɛ hali ni an bɛ mun fana fɔ balakaw fana ye olu fana kumadalama fana ko fɔ selimafini bɛɛ b'a kalama waatiw ka gɛlɛn denmisɛnninw selimafini ma sɔrɔ o selifini sɔrɔla o n'a sɔrɔla alihamudulila n'a ma sɔrɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen ɔ a t'o bila pase yɔrɔ la selidon i k'o don don bɛ seli ni seli tɛmɛna ni fini sɔrɔla a bɛ a bɛ di ɔ kana kɛ ni funu ni dimi dimi ni furuku furuku ye ɔ o fana ka dabila nafa foyi t'o la an b'o fɔ an balakaw ye k'a fɔ an falakaw fana n'a se bɛ maa min ye n'a se b'i ye ka k'i ban k'a kɛ tɛgɛma gɛlɛya fana ye o ma fɔ dɛ cɛlaka minnu fana ka baara y'o ye u ko o dabila wala an bɛ bɛɛ lajɛlen ta f'i ye wa bɛɛ lajɛlen ka a mɛn o tɛ ala ka kɔɲɔ nɔgɔya an bɛ don kunnafoni kɔnɔ an ka jamana in a kuma ka ca kuma ka ca mhm. jamana a bɛ lonbolanba la a bɛ lonbolanba la dɛ mhm. ka d'a kan a fɔra an yɛrɛ nana ko sariya mhm. a ko bɛɛjɛfanga demokarasi an jɛna ni demokarasi nka sariya minnu b'a kɔnɔ an tɛ ka a bato o dɔ ye jumɛn ye a jirala k'a fɔ bɛɛjɛfanga kɔnɔ kudeta ale kɔnnen don ko kirimu don kirimu mun don ko kirimu mun ka jugu ni kirimu bɛɛ kojugu mun ka jugu ni kojugu bɛɛ wa hali n'a kɛra sariyaso la ko san kɛmɛ a ti yafa an dun filɛ nin ye an ka kudeta duurunan na kudeta fɔlɔ kɛra 68 o kɛra modibo keyita la o kɛra le 19 mardi don 68 kudeta filanan o kɛra 26 mars 91 o kɛra musa tarawele la kudeta sabanan o kɛra 22 septembre 2012 o kɛra amadu tumani ture la att kudeta naaninan o kɛra ibrahim bubakari keyita la kudeta duurunan o kɛra ba ndaw la ɔ o b'a jira k'a fɔ hali sariti yɛrɛ u ka sariti kuma mun fɔ a sɔsɔra ani hali n'a sɔrɔ sisan biprem ma olu bɛ ka pilanti don gofɛrɛnaman kura min sigilen don sen kan ka jira k'a fɔ olu fana u ye sariya sɔsɔ ka d'a kan ko sariya sariti y'a jira k'a fɔ minisiri kana tɛmɛ mugan ni duuru kan ko minisiri kɛra fo mugan ni seegin olu fana ye pilanti don ko ka gofɛrɛneman yan ko ka dɔ bɔ a la a ka bila ka na hakɛ mun fɔra mugan ni duuru o kɔnɔ sariya sɔsɔ kɔni dan de ye jamana in ta la ye sinon hali ba ndaw waati min bɛ fanga kɔnɔ sariti de bɛ yen o n'a fɔra jamana ɲɛmaa filila ou bien jamana ɲɛmaa ko kɛ n'a ma bɛn a ko kan ka dilan dilan cogo min na nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ sariti kɔnɔ mɛ o sariti ma bonya o sariti kɔni u y'o u m'o ye u nana kudeta wɛrɛ kɛ jamana yɛrɛ sariyasunba o de y'a la kabako ye olu minnu kan ka jɔ jɔyɔrɔ la ka sariyaw labato ɔ olu fana ye sariya tɔ a ɲagamina ka taa fɛ fɛn min tɛ bɛn sariya la o fana o waleyara a kuma a man nɔgɔn tiɲɛ tiɲɛ de ye tiɲɛ tɛ se ka yɛlɛma cogo si la o tɛ an bɛ taa an ka kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafoni cayara kosɛbɛ an ka sɔrɔdasikɛ dɔ bɛ yen nɔ k'a yira a bɛ ka kuranɛ kalan kɔnkuru dɔ kɛra k'a yira o kɛnɛ kan tiɲɛ na ko gɛlɛyara ale nani sɔrɔdasi ɲɛmaaw u y'a minɛ ka ɲangini k'a la k'u kun y'a datugu a kuma cayara kosɛbɛ an ka rezo sanfɛ ani bɔlɔlɔ sanfɛ alimami dɔw yɛrɛ olu dimina kosɛbɛ ka kuma fɔ k'a fɔ ko u b'a jira k'a fɔ anw ka jamana silamɛya jamana tɛ wa mun na maa mun ye kuranɛ kalan n'a taara kuranɛ kalan na u ko sɔrɔdasi ni kuranɛ kalan de man kan wa u y'a kuma caya kosɛbɛ an ka maaw ka teli kosɛbɛ u ka teli an bɛ mun fɔ n'i kɛra alimami ubiyɛn n'i kɛra karamɔgɔ ye i kana kuma dɔw fɔ ka sɔrɔ f'i k'a ɲɛɲini fɔlɔ ka a dalilu sɛnsɛn ka sɔrɔ ka kuma n'i ma farati dɔrɔn i bɛ taa kuma fɔ kuma mun i man ka mun fɔ i bɛ taa don fili la ka sɔrɔ i t'a kalama i n'a fɔ jumajan tɛmɛnen an ka an da sera a ma alimami dɔ a da sera kɔmɛsan ma kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ko ko kɔmɛsanw de bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛya k'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don ko kɔmɛsan de nɔ don ko a don se a bɔ se y'a hakili la an yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen o taara se a ma o y'a fɔ a ye alimami e bɛ fili la i ko kɔmɛsan kɔmɛsan nɔ tɛ dɛ depi banako in nana sisan minɛn minnu n'u bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na kɔntenɛri kɔntenɛri n'a sɔrɔ u b'a ta da mun na ɔ ko o fana tiripilela de n'a sɔrɔ a bɛ taa miliyɔn kelen a bɛ taa mi a taara fɔ miliyɔn fila ubiyɛn miliyɔn saba ɔ bɔn o farala kan bato pase fana ko dɔ faralen don o kan ɔ minɛnw yɛrɛ minnu bɛ san fana taa y'a san dugu minnu fana na ko dɔ faralen don a kan fana bɔn o b'a jira k'a fɔ o la o tɛ kɔmɛsanw nɔ ye hali n'a sɔrɔ gɛlɛya ka di dɔw ye mɛ bɛɛ tɛ o y'a hakili la o ɲɛfɔla a ye waati min a y'a faamu a ko tiɲɛ na ale t'o kalama a ko la bɔn nin fana na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɔra kosɛbɛ alimami dɔw u ye dangani kɛ kosɛbɛ u ye dangani kɛ ka fɔ ka jamana yɛrɛ danga ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ danga ka sababuya kɛ nin kɛwale mun kɛra a ka dangani an k'an farati mali filɛ kɔlɔlɔba dɔ de kɔnɔ wa dangani sen b'a la dɛ n'i dangani kɛ e mun bɛ danga kɛ e bɛ dɔ sɔrɔ a la e bɛ mun danga o bɛ dɔ sɔrɔ a la ɔ a tɔ kelen dun an bɛɛ bɛna dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ɔ o ko mun kɛra tiɲɛ na cɛ in minɛna a ma minɛ ko a minɛ a ma minɛ ko kuranɛ kalan ko don ka d'a kan an yɛrɛ ye a ko ɲɛɲini ka an ka faamaw la wele ka se k'a ɲɛ sɔrɔ ko tiɲɛ na a ma minɛ k'a fɔ ko kuranɛ kalan ko don sinon ale yɛrɛ alimami sinon an ka kanw caman kɔnɔ misiriw b'a kɔnɔ alimamiw b'a kɔnɔ u bɛ mɔgɔw seli ko a minɛna mun kama baara o baara n'i b'a kɛ i bɛ permission de ɲini ka taga kɛ ka yamaruya ɲini ka taga a baara o kɛ ni yamaruya ma di e ma i ka ɲɛmaaw fɛ n'i ye baara kɛ ka sɔrɔ a yamaruya ma d'i ma i ni ɲangini min ka kan o fana b'u ka sɔrɔdasiya discipline de kɔnɔ o ka dɔn k'a fɔ a ko kɔni kɛra o ye kuma kɛra a ko la u tun y'a minɛ mɛ o labanna k'a bila an bɛ mun fɔ dɔrɔn an kana girin ka danganiw kɛ an b'u fo an ka alimami ni an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka d'a kan n'an ye dangani kɛ a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka se anw yɛrɛ ma ni an ye ni an ni dangani kɛra o la a bɛ a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye anw yɛrɛ yɔrɔ awɔ an b'o fɔ o kun ye kunnafoni ye ka kɛ o kunnafoni cayara réseau sanfɛ dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ ɔ jɔ an bɛ se k'a fɔ jɔfɛn o jɔfɛn fana a bɛɛ ye dafɛn ye an ka journaliste waraba dɔ ye nin ye a ye wagatiw kɛ ka tɛmɛ n'o ye abbas fanbuguri tarawele ale tun ye kunnafonidila ye ala ka wele sera a ma nin dɔgɔkun in fana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a ye an bɛɛ ye ala ta ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ala yɔrɔ diɲɛ bɛ taa an bɛɛ lajɛlen sigilen don ka nin don in de makɔnɔ taa ɲɛ b'i kɔ an b'ala deli ni ala ka wele bɛ s'a ma o b'a sɔrɔ an ka ɲumanw ka ca ni an ka jugumanw ye o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an b'a fɔ tare tare nin fana ye kunnafoni duman ye kunnafoni duman ye nin an bɛ se k'a fɔ an ka tɛrɛn ko tɛrɛn ko a bɛna wuli ɔ tɛrɛn yɛrɛ e ko a wulila koyi a kun essai fɔlɔ o kɛra hali n'a sɔrɔ tɛrɛn kun bilalen don a mɛnna i bɛ ka waati u kun y'a jira k'a fɔ tɛrɛn bɛna wuli ɔ an bɛ se k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ɔ tɛrɛn kɔni a wulila fɔlɔ a bɔra korofinna ka a kun da dugu in kan pour que a baaraw kɔni bɛna sabati ka bɔ kayi n hakili la taara ala ye hali n'a sɔrɔ dɔw fana tun ye tɛrɛn yɛrɛ dɔw wuli n hakili la u na fɛɛrɛ kɛ u la ka se ka o tɛrɛn ninnu sigi cogo min ɔ tɛrɛn kɔni nin ye tɛrɛn wulilen ye sa a kana jɔ bilen ka d'a kan n'a jɔra maa caman de ka baara tiɲɛnen don maa caman taa chômage la maa min bɛ baara k'a kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ ni ale wulila o bɛ kɛ sababu ye o ye baara kura o sɔrɔlen o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ BIPREM maaw olu kɔni ye plainte don an ka gouvernement ale kama Choguel Kokalla Maïga ka gouvernement kama k'a jira k'a fɔ u ye sariya kɔni sɔsɔ sariti k'a sɔsɔra kosɛbɛ k'a fɔra minisiri kana tɛmɛ mugan ni duuru kan k'a kɛra mugan ani seegin ye k'u ye delege mun bila k'a bɛɛ ye minisiriw de ye ko b'a jira k'a fɔ u ka segin u kɔ u ka dɔ bɔ a la a kan ka kɛ mugan ni duuru ye o kɔni o bɛna kɛ cogo jumɛn na ɲininkali tomi o kɔni o bɔ a yɔrɔ la awɔ ka d'a kan jamana in an k'an ka sariyaw bato de ɔ ni an yɛrɛ kɛra sariya sɔsɔli ye sariya bato a bɛ gɛlɛya dɛ jamana si dun tɛ taa ɲɛ fo sariyaw de ka bato okɛ ɔ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka premier minisiri min n'a sigira Choguel Kokalla Maïga an bɛ se k'a fɔ ale kɔni a sigili le onze juin a tali ka kɛ premier minisiri ye ko le douze ko a taara ka biens déclarer fɛn fɛn b'a fɛ n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min ko a kɔni taara ka biens déclarer ka sɔrɔ maa si ma bɔ a ko kalama ko fɛn fɛn b'a bolo ko o b'a jira k'a fɔ a kan ka fɔ la a ye sariya bɛ nin de fɔ n'i kɛra minisiri ye i mana bila jɔyɔrɔ ninnu ba ninnu na fɛn fɛn b'i bolo ni dukɛ de bɛ n bolo nin ne bɛ ne bolo ni wari de bɛ n bolo banki la o la n'i y'i ka fɛn déclarer n'i bɔra fanga la kɔmi anw fɛ yan nɔ a kɛ a kɛwalew kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ anw fɛ yan nɔ sinon tubabula de a bɛ wale a bɛ lawaleya yen kosɛbɛ sinon anw fɛ yan nɔ yuruguyurugu min kɛ yan nɔba kule o dabiw maa kelen ka maa miliyɔn niyɔrɔ dun aa foyi tɛ bɔ a la maa kelen ka miliyari dun ɔ n'a taara zuzi sira la i bɛ wari bɔ n'i ye wari bɔ ka ban u bɛ tila k'e ta kɛ tiɲɛ ye ko binkanni kan n'ala ma far'i kan i laban bɛ intérêt dommage fana sɔrɔ tuguni o b'a sɔrɔ i tun ye jamana ka wari ye i da fa la mugan mugan mugan mugan mugan aa ala yɔrɔ ti diya dɛ ne denmuso lara baji sanfɛ gɔngɔn bɛ wuli ayi o siga b'e la yɔrɔ an b'a fɔ ko n'i ye maa kelen ka wari dun lara ni ne b'o ɲɛnabɔ mɛ jamana jɛ wari n'o ye foroba wari ye e kelen k'i da o wari kan k'o dun ko maa t'a kalama maa ma bɔ a kalama ou bien maa bɔra a kalama i ye wari di ka ka ka a ko datugu ɛ o bɛ k'anw de fɛ yan diɲɛ na yan kɛ ɛ lara ala bɛ surafɛn minɛ maa bolo la ala mago bɛ maa ka surafɛn na maa si tɛ sɔrɔti tigɛ o la jamanaden kelen o kelen i bɛ bɛɛ de ka hakɛ d'a ma ɔ e kun ko cogo di ne ma fɛn fɔ mɛ o kɔni k'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko n'i bilala yɔrɔ min ko n'i m'a dun ko danga b'i kɔ ala ka ni ci mɔgɔ b'o de fɔ danga t'i kɔ dɛ faso ta to yen n'i y'a dun lahara i b'a fɔ nɔ wa i bɛ fasoden bɛɛ de ta di a ma n'i ye maa kelen ta dun n'o tigi b'o ɲɛnabɔ lahara mɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ka wari dunnen a lahara i bɛ bɛɛ ta d'a ma dɛ ɔ lahara dun fɛn tɛ maa bolo ye ɛ e ma e ma ɲuman kɛ n'i ma ɲuman kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ ni baraji b'i bolo i ka barajiw bɛ minɛ ka di ɔ ni barajiw banna san ɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'i kan k'olu ka hakɛ di n'i m'o di baraji t'e bolo bilen ɔ olu ka jurumu olu de bɛ ta ka fara i ka jurumu kan sa aa o don dɛ baraji t'e bolo bilen o ne tɛ dɛ ala ala de ko ten wa ala de b'a kɛ ten ka d'a kan a ma si se b'ale de ye n'i ye maaw tɔɲɔ ko se b'i ye ko maaw t'a kalama a bɛɛ bɛ kɛ ala ɲɛna o ala tɛ sunɔgɔ ala tɛ jingɔn n'i ye mun kɛ ɛɛ an an filɛ hali an filɛ kuma la sisan ala ka kameraw de bɛ k'an filime yɔrɔ an fana bɛ k'an yɛrɛ filime sisan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ala ka kamera de bɛ k'a bɛɛ filime kamera b'an bɛɛ de nɔfɛ i ye fɛn o fɛn kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ɲɛ b'i la i taara fan o fan kamera bɛ k'i filime lahara n'an sera yen nɔ an ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ filimelen bilalen bɛ yen ɔ i ye mun kɛ sa n'i ye ɲuman kɛ n y'a kɛ n m'a kɛ o bɛ se k'o fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn de mɛ ala b'a bɛɛ kalama a bɛɛ bɛ kɛ ala ɲɛna depi i b'a ŋaniya ta k'i bɛna fɛn kɛ ala b'i dɔn ka sɔrɔ i m'a kɛwale i m'a kɛ fɔlɔ yɛrɛ ɔ o kɔni an bɛ se k'a fɔ O y'o ye o kɛwale in na o ɲɛna kosɛbɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka minisiri min ɲɛsinnen don an ka kɛnɛya ko ma n'o ye an bɛ se k'a fɔ nin fana ye kunnafoni duman ye tare tare an bɛ se k'a fɔ an ka opitaliba minnu ye gawokaw fɛ k'u ka sikanɛri kun tiɲɛna a mɛnna an bɛ se k'a fɔ minisiri kura minnu sigilen filɛ nin k'u ye wulikajɔ kɛ ko sikanɛri kura ko a sɔrɔla wa ko baaraw bɛ ka kɛ n'a ye an b'a fɔ tubarikala waati bɛɛ lajɛlen na nin fana bɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔsobaw gabiriyɛli ture i b'a sɔrɔ u b'a fɔ k'a mansin dɔ tiɲɛna a sikanɛriw tiɲɛna arajo tiɲɛna ɔ dɔgɔtɔrɔsobaw gabiriyɛli ture ni pɔnze o olu man kan ka kɛ wulikajɔ ka se ka sabati waati bɛɛ ɔ minɛn minnu n'a tiɲɛna a ka se ka dilan joona minɛn kura minnu kan ka na a wari ka se ka don a la cogo min ka d'a kan fantanw de bɛ furakɛ yan nɔ an fantanw ni an fantandenw anw de bɛ furakɛ jamana in kɔnɔ an ka faamabaw se bɛ maa minnu ye a caman bɛ taa furakɛ kɔfɛ de ni an y'an dɔgɔtɔrɔso ninnu minɛnw bila a kɔnɔ an ka se ka dɔ kɛ a kɔnɔ yan nɔ o fana o ka fisa kosɛbɛ o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ nin fana ye tare tare ye an bɛ se k'a fɔ UNTM maaw an bɛ se k'a fɔ o fana ni maa caman kumana an bɛ se k'a fɔ u kun ko k'u bɛna baarabila min boloda n hakili la u ko k'u bɛna ɲɔngiri fɔlɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɔ kuma ɲumanya kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ Chérif Ousmane Madani conseil islamique maaw ka wulikajɔ belebele hukumu kɔnɔna na u ni UNTM maaw olu kumana u ni jamana faamaw kumana u labanna tuguni UNTM maaw olu ni jamana faamaw fana ka sigi ka kuma o de ye sababuya la premier ministre Choguel Kokalla Maïga ale ni Assimi Goïta u ni ninnu kumana n hakili la kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya o sɔrɔla a kɔnɔ ɲɔgɔn faamuya sɔrɔla a kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuya min sɔrɔla a kɔnɔ pour que baarabila in fɔlɔ u k'a jɔ fɔlɔ a ka se ka jɔ tiɲɛna ko conseil maaw ka wulikajɔ barika bonyana na kosɛbɛ ko UNTM maaw yɛrɛ ko ka Chérif Ousmane Madani Haïdara fo u ye baara min kɛ dibi dibi la u ka se ka nin kuma in kɛ cogo min pour UNTM maaw fana u y'a jira k'a fɔ tiɲɛna faama minnu sigilen don sisan olu n'u kumana u nana u fɛ yen nɔ u b'u bonya kosɛbɛ ko n'i bonyana baara kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i waleya i ka se ka bɛn ko dɔ ma ko wagati min na coup d'état kɛlen ka fanga dafiri ko o y'a sɔrɔ u bɛ gɛrɛbu kɔnɔ k'u ye ka gɛrɛbu k'u y'a bɔ a ma k'o b'a jira k'a fɔ olu bɛ jamana in ka bɛɛ ka i ka hakɛ de don n'i ka hakɛ sɔrɔ o don o tɛ ɔ kɔ tɛmɛnen fana aa ko sara fana kɛra yɔrɔ kalosa in na maa caman taara k'u bɛ t'u ka sara fana minɛ ko caman tigɛra caman ka wari la dɛ awɔ ɛ sariya ye ka gɛrɛbu kɛ o sariya don jagoya sariya don i ka kɛ don a bɛ gɛrɛbu kɛ ɔ sariya fana de don n'i ye gɛrɛbu kɛ n'i ma don minnu baara o fana wari bɛ tigɛ i kun ɔ wagati minnu n'o ma baara ɔ wariw fana o tigɛra kɛ maa ta tɛ taa maa fɛ o ɔ n'i ma baara min kɛ n'i y'a wari minɛ k'a dun o fana o fana ye o t'i ta ye dɛ ɔ ni baara mun kɛra o wari de bɛ d'i ma ɔ i ye baara mun bila ɔ o fana o y'a tigɛ o kun o don o ye sariya ye sariya don i ka gɛrɛfu kɛ o sariya fana don i ka wari sago o tɛ ne denmuso a ko o don hali bi an to kunnafoni kɔnɔ Eh, ko wulikajɔba o kan ka kɛ transition maaw olu minnu filɛ wagati min na ko kalo seegin kalo kɔnɔntɔn de b'u bolo ko an bɛ se ka ko kalo kelen bɔra a la kalo seegin o de b'u bolo kalo seegin kɔnɔna na u ka wulikajɔ kan ka kɛ jumɛn ye wa wulikajɔ kan ka kɛ fɔlɔfɔlɔ mun ye o ye lakana ka se ka sabati jamana in kɔnɔ ka d'a kan ko lakanabaliya ko ɲɛɲinɛna an ka jamana in fan tan naani bɛɛ n'o ye insécurité totale k'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ lakana ka se ka sabati Mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen na ɔ lakanabaliya dun ɲɔɲɔnen don dɛ i yɛrɛ halala moto i halala wari nɔfɛ i bɛ bɔnɛ i nin na ka wulikajɔ kɛ lakana ka se ka sabati a filanan o ye jumɛn ye ko dunkafa o ka se ka sabati fɛnw ka se ka nɔgɔya cogo min ko anw bɛ waati min na sisan ko fɛn bɛɛ gɛlɛyara sogo yɛrɛ tɛ se ka san sukaro nɔnɔ tulu ko fɛnw bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don sɛfan bi saba ko fɛn bɛɛ bɛ ka gɛlɛya u ka wulikajɔ fana kɛ fɛnw ka se ka nɔgɔya cogo min na a sabanan o tɛ dɔwɛrɛ ye ko kalata kalata min n'o bɛ ka sɛnsɛn ka na n'o ye jamana kalata ye ani wasaden kalata ani sigida ɲɛmaa kalata olu baaraw k'olu bɛɛ ka se ka boloda ka kɛ jɛlenya kan cogo min ɔ o kɔni de kan ka kɛ maa ninnu ka laɲini ye an bɛ se k'o fɔ cogo min na an bɛ taga Bankasikaw fɛ yen olu fana bɔra k'u ka dusumangoya jira kosɛbɛ dugudenw bɔra ko misima ma o k'u ka taa ka b'u ka yɔrɔ la k'u t'u fɛ bi k'u t'u fɛ sini k'u nani ma kɛ foyi ye jamana ma k'u bɛ ka jamana wari dun u b'u ka bɛnja kɛ u b'u b'u ka bɛnja kɛ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ ko b'u k'u tɛ foyi la nɔ bɛnja kɔ u bɛ yen ko misima ma k'u ka taa ka b'u ka yɔrɔ la k'u t'u fɛ bi k'u t'u fɛ sini ko ka d'a kan k'u tɛ foyi la manamana ko kɔ ko ani k'u ka musomanninw tiɲɛ aa bankasikaw olu olu ka kuma don dɛ ka d'a kan k'u nana ko foyi tɛ ka bɔ foyi la foyi ma bɔ binkanni na foyi ma bɔ maafa la ko maaw bɛ ka degun cogo min u bɛ ka degun ten o cogoya la bankasikaw o kɛra olu ka wulikajɔ ye nin dɔgɔkun ye ale fana kɔnɔ o ko tɛmɛnen fana an bɛ se k'a fɔ aa marabajugu n'o ye faransi ye o tun b'a jira k'a fɔ ko k'u bɛ taa u kun y'a jira k'a fɔ barikani ko olu kɔni k'u bɛna taa ne hakili la u y'a jira k'a fɔ fo an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'u ma kuma k'u ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan k'u b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen bɛna segin so ka d'a kan k'olu ka bɔ ka bɔnɛ a nin na ko jamana ka tila ka u lagosi tuguni ko k'a fɔ k'u bɛ ka jamana janfa ɔ o kun k'u bɛ taa u kun ye jɛlen yɛrɛ fɔ k'u ka maaw k'u bɛna fɔ ka maaw bɛɛ lajɛlen ka taa u laban tuguni k'u bɛna o ko in k'u bɛna yɛlɛma k'u kun b'u ɲɛsin o mun ma u bɛna ɲɛbɔ o ma ka a cogoya yɛlɛma o laban tuguni kunnafoni bɔ ka bin ka jira k'a fɔ k'u ni jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛnna na ka sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka nin bɛɛ fɔ ko k'u bɛnna na u kun ko k'u bɛna mun dabila k'u b'a daminɛ kokura tuguni ɛɛ n bɛna mun f'i ye ɛɛ faransi faransi y'a kuma fɔ wa teri t'ale la o k'ale ka teri y'a ka nafa de o bɛ ka mali nafa mun bɔ aa c'est trop dɛ aa u bɛ ka olu yɛrɛ ka kalenkan de ye u ka slogan de y'o ye ko faransi n'a pas des amis mais faransi a ses intérêts olu ka nafa bɛ fɛn mun na olu b'o de kɛ olu teri t' olu la mais olu ka teriya ye u ka nafa de ye u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka nafa min sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ ɛɛ o tɛ se ka taa k'u y'a daminɛ cogo min aa ala ka hakili ɲuman d'a ma hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an y'o kunnafoni dira an ko untm o ni u bɛnna na n'u ka sɛndikaw bɛɛ lajɛlen u k'u bɛna baara bila bolo min da ko a kɔni bɔra a ma hali n'a sɔrɔ laɲini kɔni ko a tɛ bila dɛ kɔmi wagati cogoya min don pour que u ka se ka bila minan kelen kɔnɔ a kɛlɛ ninnu kun ye mun ye hali n'a sɔrɔ a kuma cayalen don kosɛbɛ k'a fɔ ko sara o cogoya aw minnu ye kalan kelen kɛ ko aw bɛɛ lajɛlen ka sara ka se ka kɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ pirimu dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ kelen ye olu kɔni ka wulikajɔ pour que o ko bɛ se ka sabati cogo min an bɛ se k'a fɔ olu kumaw olu fana bɛ sen na an b'a dɔn k'a fɔ article 39 in n'a kuma cayara kosɛbɛ ko a fɔra baarakɛlaw bɛɛ bɛna bénéficier wali karamɔgɔw fana k'olu fana ka wulikajɔ k'olu fana t'a fɛ ka baarabila wɛrɛ fana boloda tuguni wa a ko a filɛ nin bɛɛ jamana dun olu yɛrɛ taara ni sariya dɔ ye assemblée la k'a voter ka d'a kan ni fɛn nana f'a k'a jateminɛ a k'a analyser est-ce que nin se bɛ jamana ye jamana bɛ se ka nin kɛ a ni jamana tɛ se k'a kɛ k'a fɔ dɔ bɛ ka mankan ci dɔ bɛ ka gɛrɛfu kɛ min teliya teliya pour que ka se ka gɛrɛfu ban cogo min ka bɛnkan dɔ ta k'a sɔrɔ hali ni jamana tɛ se k'a waleya o de bɛna kɛ sababu ye tuguni k'an bila problème kɔnɔ ka d'a kan a bɛ fɔ layidu fɛn fɛn bɛ ta a si tɛna bɔ a sira fɛ a bɛ gɛlɛya ko kɔni a filɛ nin ye hali bi an bɛ to kunnafoni na an bɛ se k'a fɔ nin kɔni fana ye tare tare ye siman n'o y'an ka siman ko ye a kun gɛlɛyara kosɛbɛ an hakili la siman kun bɛ ka feere ko fo waa mugan ni naani ka d'a kan o ye dantɛmɛ ko ye a ka d'a kan siman usine mun b'an fɛ yan nɔ u kun y'a jira k'a fɔ siman a siman bɛ se ka feere n hakili la ɲɔgɔnye kɛra a ko la assimi goïta ani gouvernement ani usine maaw u kumana u y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ siman ta ka taa minnu bɛ taa usine na k'a bɛ se ka di olu ma waa tan ni wolonwula ni kɛmɛ duuru ɔ siman tɔni minnu bɛ se ka feere olu b'a feere waa tan ni kɔnɔntɔn waa tan ni kɔnɔntɔn a kana feere waa mugan waa mugan ni fila waa mugan ni saba o kun ka feere fo waa mugan ni naani an bɛ se k'a fɔ a ye ko wulikajɔ yɔrɔ dɔw la ko tiɲɛ yɛrɛ la ni kɔrɔfɔ mun fɔra ko baara bɛ ka kɛ n'a ye siman a bɛ ka a seginna ka na waa tan ni kɔnɔntɔn na ɔ ko ni maa min y'a feere o sanfɛ aa n'i ma sabali ni wulikajɔ kɛra i bɛ kunko sɔrɔ dɛ ɔ n'a fɔra a ka bɛnkan kɛra mun ye k'o ka se ka lawaleya cogo min na o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ kunnafoni b'a jira k'a fɔ an ka jamana an ka jamana mali fanga mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ko i b'a jateminɛ fangaba naani don a fanga fɔlɔ u b'a fɔ ko fanga mun bɛ jamana kɔnɔ a fanga fɔlɔ o ye présidentiel ye o ye jamana faama jamana kantigi a filanan o ye wasadenw ye n'o ye an ka assemblée ye sabanan o ye an ka kiritigɛlamaw ye n'o ye juge ye juge minnu an bɛ se k'a fɔ aa baara b'u bolo dɛ hali n'a sɔrɔ u ka kuma man nɔgɔn dɛ mɛ u kana fɔ ko i bɛnkɛ o t'a la aa a ko man nɔgɔn mɛ diɲɛ na yan nɔ u k'a dɔn k'a fɔ justice olu de bɛ ala pilasi la diɲɛ na yan nɔ kɔni ka d'a kan sini ala de bɛ kiri tigɛ o maa min mana bila kiri kun na yan nɔ I laja i ka a kɛ ni laadiriya ye i laja i k'a kɛ ni jɛlenya ye n'o kɛra i ka hɛrɛ b'o de la n'o kɛra i ka kunnandiya b'o de la mɛ ni e ko ye kiritigɛla ye n'i y'a ɲagami ala ka sebaya ka bon dɛ justice o kɔni diɲɛ na yan nɔ olu b'a la a sabanan o ye justice ye a naaninan k'o ye kunnafonidilaw ye kunnafonidilaw o k'aw de ye quatrième pouvoir ye fanga naaninan hali n'a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ko n ko u kɔni ko fanga naaninan an tɛna kɛ fangatigi fagantanw ye fangatigi ko an ye naaninan ye fangatigi fagantanw kunnafonidila an y'o ye ayiwa fanga t'an na se t'an ye wari t'an bolo an bɛ degun min kɔnɔ kuma bɛ ɲini ka na an fa minɔgɔ bɛ ɲini ka na an fa kuma bɛ ɲini ka na an fa ko an ye quatrième pouvoir ye ka d'a kan bɛɛ fanga b'o de fɔ ko kunnafonidila olu ye fanga naaninan ye ne yɛrɛ de b'a fara kan an na kɛ fangatigi fangantanw o de tiɲɛ ya présidentiel ma wari t'o kun mun ka d'u ye olu t'o kɛ yan assemblée ma olu ye wari min ta olu bɛ wari min sɔrɔ jamana bɛ fɛn bɛɛ d'u ma so jiw kuranw hali ni so b'i bolo i ka so wari bɛ di justice fana olu bilalen don condition mun na wari min d'u ma u fana fɛn bɛɛ bɛ ta kunnafonidila o e ta ye jumɛn ye eh. ne ta ye jumɛn ye sara b'an ye ni ni u k'an ye fangatigiw ye n'an ye dɔ fɔ dɔ ma fana an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ kasobonba kɔnɔ ala k'an kisi fanga bɛ la population kɔni b'i lamɛn i bɛ maa caman kunnafoniya o kɔni o y'a ye o tɛ RPM fana RPM n'o ye IBK ka parti ye ko a ye san mugan sɔrɔ ka d'a kan a créera deux mille un deux mille vingt et un an b'o la a créera kalo min na an bɛ se k'a fɔ ɔ san mugan o kɔni o sɔrɔla hali n'a sɔrɔ san mugan wulikajɔw kɛra ɔ mɛ san mugan kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ u ka kunnafonidila RPM kɔnɔna na n'ale tɛ maa dogolen ye an yɛrɛ kɔrɔkɛba n'o ye Sambi Ture journal ale tigi ale fana k' ale bɔra ale bɔra RPM na k'a sababuya kɛ ko sariya sɔsɔ bɛ tɔn in kɔnɔ sariya sɔsɔ in kama ale kɔni ale ale bɛ ale y'a yɛrɛ ɲini kunnafonidila don o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ G5 Sahel K'olu fana k'u bɛna arajow dayɛlɛ arajo u bɛn'o dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ G5 Sahel arajoso u bɛna dayɛlɛ o arajo yɛrɛ u ye maa min wele n'u bɛna kalifa o la ɲɛmɔgɔya n'u bɛna d'o ma o ye salifu sanɔgɔ salifu sanɔgɔ mun n'ale tun bɛ ORTM ɲɛmaaya la o kɔ tɛmɛnen kɔsa in na fana u tun ye a ta ba ndaw ninnu y'a ta ka kɛ présidence cellule communica

Bɛnkan min don hali n'a y'a sɔrɔ an ka jamana fana u bɛna a ta ka n'a ye ka taa n'a ye mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan an bɛ waati min na sisan ɲɔ kura ma se o y'a sɔrɔ kɔrɔlen bannen dɔ caman bolo ɔ u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se k'a di maaw ma sɔngɔ nɔgɔn na a tɛ di fu dɛ caman de bɛ bɔ a sɔngɔ la a tɛ di fu nk'a bɛ di sɔnɔgɔya de la Eh, bɛɛ ko n'a dira an yɛrɛ ma fu don aa u ko a dira a dira an ma fu wa ou bien bɛnkan jumɛn don ayiwa ɔ an bɛ se ka ɲininkali kɛ a ko la ka se ka a ɲɛdɔn cogo min o tɛ an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ɛnpo maaw fana olu ye bataki bɔ ka jira k'a fɔ maa maa bɛ yen nɔ ni u ka ma ta ani maa minnu bɛ yen nɔ n'u m'u ka ɛnpo ta k'u ka wulikajɔ kɛ joona o de k'u ka ɛnpo u ka se ka kɛ k'a déclarer cogo min o bɛ déclarer ligne de fɛ k'u ka wulikajɔ kɛ o la maa minnu ta ma ta u ka se ka wulikajɔ kɛ ka d'a kan ɛnpo kan ka sara jamana ye jamana takisiw kan ka sara hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ na ni gɛlɛya fana bɛ yen nɔ mhm. sotigiw ni luwanse maa minnu bɛ so kɔnɔ luwanse la mhm. gɛlɛyaba b'u kan mhm. sotigi ninnu u b'a dɔn k'a fɔ sariya de bɛ a la dɔ bɛ sina ka dɔn ni kalo sara dɔrɔn n ka so sara n'a sɔrɔ i ka so bɛ sara waa duuru fɛn ni kalo sara dɔrɔn a bɛ kɛ waa wɔɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ waa wolonwula dɔw b'a kɛ waa seegin a man'u diya cogo min dɔrɔn k'a fɔ k'olu ta don mɛ sariya t'o ye dɛ an ka siran ala ɲɛ sariya bɛ mun fɔ a kan ka kɛ cogo min o kan ka waleya u b'a fɔ a ne ta ye nin n'i ma jɛn n'a ye bon a bɔ n ka du kɔnɔ ɛ maa ti bɔ ten koyi bon sariyaw la an tɛ nin si sariya dɔn sinon n'i nana ko maa ka bɔ a ti bɔ ten waati de bi d'a ma a bɛ yɔrɔ ɲini a bɛ bɔ ɔ ka kɛ fana a man'a diya waati mun n bɛ dɔ fara n ka so wari kan ɔ o ti bɛn dɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ y'a ta fɔ n ye k'a jira k'a fɔ olu ka so kun bɛ sara wa seegin de sotigi nana a b'o la k'a fɔ ni kalo sara k'a bɛ kɛ fo waa tan ni duuru o ye joli wa wolonwula o tɛ k'a doublé sa a ko n'a tɛ se k'a ka bɔ ko n'a tɛ se dɔrɔn ko n kalo sara k'a ka bɔ a ti kɛ ten dɛ wa an y'a ye fana an ka sugu kɔnɔ a degun bɛ se commerçant caman ma i b'a sɔrɔ u b'u ka impôt ta u b'u ka impôt bɛɛ ta ka d'a kan n'i ye bitigi dayɛlɛ i bɛ impôt ta mais e bɛ bitigi kalo sara sara i bɛ kila k'i ka bitigi impôt ta o ye diyagoya ye mais mɔgɔ minnu ta ye so ye olu de kan ka taa wari dɔ sara impôt mɔgɔw ye a bɛ f'o ma u bɛ wari minnu sara sosara ye o sosara fana e kan ka wari dɔ di jamana ma n'o ye TVA ye maa caman b'a yuruguyurugu maa caman tɛ sɔn k'a sara an ka dugu kɔnɔ caman maa caman bɛ yen nɔ u ka yɔrɔ bɛ location na u bɛ wari fara yɔrɔ ka taa wa TVA fana u t'a sara mais sisan jamana fana pour olu k'u ka TVA sɔrɔ olu fana bɛ taa bin jagokɛlaw kan normalement o tɛ sariya ye u bɛ taa papiye nɔrɔ bitigitigiw ka bitigi la u bɛ ka gogoro A tɛ sariya ye parce que o tɛ sariya ye o ka TVA jamana ta o k'a sara o k'a sara o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni na an bɛ se k'a fɔ bɛnbaliyaba o tun bɛ Sɛki Umar Sisoko ale ni Doctor Umaru Mariko Sadi yɔrɔ o kun wagati dɔ la wulikajɔ barika bonyana an yɛrɛ kun y'an da don a kunnafoni na yan nɔ o kun bɛ tribunal sira kan k'a jira k'a fɔ Sɛki Umar Sisoko ale kun y'a jira k'a fɔ rezo Kayira ko ale ta don ɔ Umaru Mariko fana kun ko k'ale ta don n hakili la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal k'u kan lase kiritigɛla mɔgɔw u y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na kiritigɛla mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale ta de ye arajo rezo Kayira maaw ye n hakili la o kunnafoni ye an bɛ to o arajo kelen fana kɔnɔ an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn an bɛ se k'a fɔ OTM an b'a fɔ a ma Umaru Cɛfin Mariko arajo Peace FM ale tigi poromotɛre an y'a ye ko bataki dɔ bɔla nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin a ma a ka arajo ma o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ k'a jira k'a fɔ ko Peace FM ko Umaru Tarawele dɔ bɛ yen nɔ k'u bɛna a yɛlɛma ka kɛ o a régulariser k'a di o tigi ma n'o ma ko ma ko gese ka sɔrɔ k'olu jɛra ka baara o kɛ mais tiɲɛ na o tɛ an yɛrɛ ɲɛ dara a sɛbɛn kan umaru cɛfin mariko arajo an bɛ se k'a fɔ a wolo sɛbɛn wolo sɛbɛn mun b'a la ani sariya bɛ yamaruya fɛn fɛn fɔ hakili ka bolo kan nin bɛɛ lajɛlen dafalen don umaru mariko bolo a ka papiye bɛɛ dafalen b'a bolo wa a bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ la o b'a jira k'a fɔ Umaru mariko ale de ta ye pisi ɛfɛmu ye wa ale de ta ye a ka arajoso ye an bɛ se ka o fɔ ka da kan an bɛ kuma ni a sɛbɛn de sɛbɛn sariya o b'o de jira a bɛn'a fɔ ɛ e ni maa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo la e ko papiye b'e bolo n'o ko a b'ale bolo papiye orizinali o yira e bolo ɔ papiye minnu bɛ ne bolo orizinali fila sira ye yɔrɔ kelen na ɔ ni lɔkali bɛ ne bolo e ni ne ta jɔn ta don orizinali b'e bolo lɔkali bɛ ne bolo jɔn ta don orizinali tigi ta don o b'a jira k'a fɔ umaru cɛfin mariko ale ta y'a ka arajoso ye bi u yɛrɛ ko u bɛna wulikajɔba kɛ bi katɔrizi ɛri u ka arajo sanfɛ u bɛna kun na ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ maaw ye umaru cɛfin mariko an yɛrɛ terikɛ don an baarakɛɲɔgɔn don an karamɔgɔ don an bɛ se k'o fɔ an ka dɛmɛ o b'a ye oke hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na kunnafoni bɛ ka dafa an bolo kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ye komi an ye da don saga ko kuma na ko saga gɛlɛyalen don kosɛbɛ ɔ an y'a tila an y'o ɲɛfɔ maaw ye kira ye mun fɔ a la an y'o bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka ɲɛ k'a di an ma ɔ wulikajɔ min fana bɛ senna tuguni n'a kuma cayalen don ɔ o ye aritikili tarantinɛfu de ye ɔ aritikili tarantinɛfu in a kuma cayara kosɛbɛ baarakɛlaw u ka wulikajɔ a kɔni kuma cayara ani an bɛ se k'a fɔ fana sesiyɔn bi naani sabanan o wulikajɔ fana kɛra akɔri dalize a ko kɔni bɛ sen na wulikajɔ bɛna sabati ka ko lawale a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na ala ka se ka ɲɛ k'a di an ma o kɔ tɛmɛnen aritikili tarantinɛfu a bɛna kɛ porobilɛmu ye dɛ yɔrɔ ɛkizamɛ wa an y'u datiw bɛɛ lajɛlen fɔ yan lakɔli karamɔgɔw olu fana u ko olu fana kɔni bɛna taga baara bila la u bɛna taa baara bila la maaw ka fɛn minnu bɛ yen nɔti ko u b'u ban u tɛ korize ɛkizamɛw fana u bɛna ban o ma o tɛ kɛ ka sababuya kɛ aritikili tarantinɛfu a fɔra aa mali ko in man nɔgɔn dɛ ala ka ko nɔgɔya ko man nɔgɔn ala ka a ko nɔgɔya aa hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ taga komini kati la komini kati porokirɛri de ale mun ye wulikajɔ kɛ n'o ye idrisa ture ye a ye wulikajɔ kɛ rezo sosiyo sanfɛ fanini banini rezo sosiyo sanfɛ u kun ɲɔɲɔnen don fanini banini buru ka ɲɔgɔn buruja a kɔni a ye fu siri a caman na dɛ ka d'a kan maa minnu kun bɛ wulikajɔ la maa maa ye nini kɛ fanini banini maa buruja aa o caman o caman taara u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba kɔnɔ dɛ ɔ ko nin bɛ senna hali bi ko n'u ye maa maa sɔrɔ a la o kɔni kasobonba dirɛki kasobonba o b'i sɔrɔ yen ɔ o b'a jira k'a fɔ a ye wulikajɔba k'o la ma ye rezo sisan maaw maaw maaw maaw i b'a ye sisan fanini banini ani manamanakan ni maa burujaba o nɔgɔyara sanfɛ mali kun kɛra n t'a si dɔn maaba kun tɛ mali la bilen bɛɛ bɛ buruja jamana perezidan karamɔgɔw alimamiw aa fu sirilen filɛ a dan na nin a wulikajɔ wɛrɛ fana o dira a ma tuguni o tɛ dɔwɛrɛ ye ko diplɔmu kolon caman bɛ jamana kɔnɔ ɔ diplɔmu kolon caman dɔgɔtɔrɔya bɛ maa dɔw bolo baara dɔw bɛ dɔw bɛ baara dɔw la k'a sɔrɔ diplɔmu jɛlen t'u bolo nin porogaramu fana wulikajɔ kɔni o fana filɛ ka kɛ nin ka di a ma dɛ pour que diplɔmu lankolon minnu bɛ yen ka larawuli kɛ ka se ka fu siri a dan na o tɛ o ye da wulitɔ ye fana a da bɛ wuli dɛ o kɔ tɛmɛnen fana a papiye wɛrɛ dir'a ma tuguni ɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ee, an ka basikɛti tigilamɔgɔw ɔ, hamane ɲangi yɛrɛ ale yɛrɛ tun bɛ fifa mɔni na n hakili la ale s- ɲɔngiri a y'o- a ka walan sɛbɛnna ka bɔ yen a sababuya ma kɛ dɔwɛrɛ ye ee, a ka wagati kɔnɔna na yan nɔ ko musomanin minnu bɛ basikɛti kɛ ko manamana ko caman a taara ka musomaninw sɛgɛrɛ n hakili la kunnafoni kɔni bɔra ka bin ɔ ankɛti kɔni bɛ sen na o dosiye fana o filɛ ka di a ma nin ye maa minnu sen mana y'a la ka manamana ko ta ka musomaninw sɛgɛrɛ ɔ ko kɔni a ko filɛ nin k'a kun ɲɔɲɔnen don kosɛbɛ a kɔnɔ o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na EMIA an bɛ se k'a fɔ poromosiyɔn laban min o don o olu kɔni bɔra an bɛ se k'a fɔ cɛden minnu bɔra EMIA yɛrɛ u bɔra ni tɔgɔ min ye an bɛ se k'a fɔ u tɔgɔ dara a poromosiyɔn tɔgɔ dara Amadu Tumani Ture ATT a dara ATT la n'o ye Asimi Goyita a ko tiɲɛ na ATT ye wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ ATT ye baara min kɛ jamana kɔnɔ ATT ni nin ka kan ɔ n hakili la O wulikajɔ o kɛra an bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na muso dɔ de bɛ yen nɔ ale de fana kɛra ale de ka mun kɛra pɛrɛmiye a ka moyɛni sɔrɔta o tiɲɛ na o barika bonyana kosɛbɛ ɔ o kɔni an bɛ se k'a fɔ o ko kɛra o ye a kɛra ofisiye an bɛ se k'a fɔ o muso in ale kɛra a ye moyɛni min sɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ o ko tɛmɛnen dɔ an ko ekɔli mɛtiriw olu olu ko k'u bɛna taa gɛrɛfu la olu ta kɔfɛ AEEM maaw fana olu fana ko k'olu fana bɛna taa gɛrɛfu la awɔ A ko kɔni filɛ olu fana ko k'u bɛna taa gɛrɛfu la le douze juillet ka taa le quatorze juillet la k'olu fana bɛ taa gɛrɛfu la ka sababuya kɛ fɛn caman ye u hakɛ kow la fɛn minnu bɛ yen nɔ n'u ka kan k'o tɛ ka se ka d'u ma ka d'a kan ko ENA fana ma o y'a jira k'a fɔ olu caman bɛ tila kalan na u tɛ ka baara sɔrɔ ko san o san maa dɔ bɛ tila kalan na ko baara tɛ ka sɔrɔ ko somaji bɛ ka caya kosɛbɛ o bɔ yɔrɔ kɔni an fana bɛ mun fɔ o la dɔrɔn maa caman b'i yɛrɛ bila somaji la ka da jumɛn na maa caman bɛ yen nɔ o b'a a bila a kunna de k'a fɔ ne ye nin kalan in de kɛ ne ye nin kalan in de kɛ tant que n'o kalan tɛ ne tɛ baara wɛrɛ kɛ o la diyagoya somaji bɛ caya san aw mɔgɔ joli tilala san kelen kɔnɔ wa san o san maa dɔ de bɛ tila san o san maa dɔ bɛ tila u bɛɛ baara tɛ sɔrɔ yen nɔ i ka kalan i ye kalan kɛ a dipulɔmu b'i bolo n'a y'a sɔrɔ i ye kalan min kɛ a dipulɔmu b'i bolo yanni i k'o kalan sɔrɔ i ka n'i sigi so ten n'i y'i da i ni fɛn min bɛ wuli o de ye ɲɛbo ye dɛ i ka dipulɔmu b'i bolo i bɛ se ka taa wotoro gosi wotoro gosi la ka to baara don i ka dipulɔmu b'i bolo i bɛ se ka taa minisiyeya kɛ baara don i ka dipulɔmu b'i bolo i bɛ se ka i munumunu i ka dipulɔmu b'i bolo i bɛ se ka i débrouiller baara dɔ la yanni k'i ka baara in diplɔmu sɔrɔ mɛ caman b'a fɔ de ne ye nin kalan in de kɛ tant que n'o tɛ ne bɛ baara ne tɛ baara wɛrɛ kɛ n'o tɛ o la diyagoya chômage bi chômage bi caya an yɛrɛ filɛ sisan an bɛ an bɛ ka arajo baara kɛ an bɛ ka an bɛ an bɛ k'an débrouiller fana an fana ye kalan kɛ an ka diplɔmu b'an bolo an m'a baara sɔrɔ maa caman de bɛ ten wa maa caman bɛ baara caman na sisan o baara yɛrɛ diplɔmu t'u bolo mɛ baara mun ye mun kalan n'o diplɔmu b'u bolo u ma sɔn k'u sigi ten u ye baara wɛrɛ de kɛ u ye baara min kɛ u ye ɲɛ sɔrɔ o baara la sisan hali n'i ko k'o baara bila baara min diplɔmu b'u bolo ka t'o kɛ u ti sɔn ka d'a kan mun na u y'a ɲɛ sɔrɔ u ye fɛn sɔrɔ a la mɛ ka sɔrɔ n'u kun sigi ten est-ce que u kun na se ka baara kɛ diyagoya kun bɛ taa chômage la an b'o fana fɔ ee diplɔmu bɛ maa minnu bolo k'a fɔ jeune diplômé sans emploi a caman bɛ yen nɔ k'i yɛrɛ wusaya baara ma k'i yɛrɛ wusaya donita ma k'i yɛrɛ wusaya wotoro pousser ma jitaw ni menuisier baara baara lankolon tɛ yen wa i mana ye baara baara la ne denmuso a minɛ n'i bolo fila ye i k'i cɛsiri diɲɛ baara si tɛ yen nɔ n ma mɔgɔ dɔ kɛ fɛn ye wa baara lankolon tɛ yen maa lankolon de bɛ yen nɔ wa baara de bɛ maa ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ d'i ma nka an ka baara kɛ foyi tɛ baara bɔ an b'o fɔ denmisɛnninw fana ye u ka se k'u hakili to o la cogo min na o tɛ an bɛ se ka a kuncɛ ni mun ye ka d'a kan telefɔni to ka waati sera an ye wagati miniti tan yɛrɛ ta o kun an b'a kuncɛ ni baro ɲɛnajɛ kunnafoni ye an bɛ se k'a fɔ championnat n'o ye carré d'as ye ale ye balontan olu kɛra kunun carré d'as la an fɛ mali kɔnɔ kunun troisième journée ale ye balontan olu kɛra mali ni bama olu kun bɛ ɲɔgɔn na stade malien ale ni jeliba AC olu kun bɛ ɲɔgɔn na o balontan kɔni an bɛ se k'a fɔ a jijara kosɛbɛ équipe fila bɛɛ ka côté la an bɛ se k'a fɔ sanga mi-temps fɔlɔ sanga bi saba ni kelen na an bɛ se k'a fɔ stade ale bɛna bi don sada jalo ale fɛ sanga bi saba ni kelen na ɔ sanga bi segin ni duuru na zumana senpara an yɛrɛ mɔden masala senpara ale ni mukutari senpara ka fara mamutu senpara kan olu denkɛ n'o ye bazu tɔgɔma ye zumana senpara ale bɛna jeliba ka ji bi bɔ sanga bi seegin ani duuru na o bɛ ban kelen ani kelen balontan filanan mun b'o kɔfɛ o kun ye onze créateurs de ye ale ni AS réal olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu fana dɛsɛra ɲɔgɔn na onze créateurs de ale bɛna bi don AS Real la ale bɛna ji bɔ olu fana dɛsɛra ɲɔgɔn na kelen ani kelen an bɛ se k'a fɔ n'i ye kilasiman ta k'a lajɛ Stade Malien de Bamako ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru duuru o bɛ ale bolo jɔyɔrɔ filanan o bɛ jɔyɔrɔ filanan o bɛ fɛn onze créateurs bolo kuru naani o b'ale bolo jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Djoliba AC bolo kuru naani b'ale bolo jɔyɔrɔ duurunan o bɛ Real bolo kuru fila b'ale bolo quatrième journée n'ale bolo dara an bɛ o kunnafoni di maaw ma n'an bɔra yen na an bɛ taa e la e y'o denmisɛnninsiww olu kɔni olu dɔnna an bɛ se k'a fɔ olu dɔnna o balontan olu bɛ kɛ fo tarata don tarata don o balontan o bɛ kɛ u ka jɔyɔrɔ la fana quatrième journée fana o balontan olu fana bolo dalen don Real de Bamako ale ni Djoliba AC olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ fana bɛ kɛ tarata Real de Bamako ale ni Djoliba AC olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ premier match o ye Real de Djoliba onze créateurs ale ni Stade Malien olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ kɔ tɛmɛnen fana E ale dɛmɛ fana se olu olu fana dɔnna o balon tan o bɛ kɛ fɔlɔ o bɛ kɛ madi diinɛ bɛ i taali ale ni in olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontan filanan balontan filanan o bɛ kɛ mɛri kelen de ye mercredi Angleterre ale ni Danemark olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ Copa fana o demi-finalistes olu dɔnna demi-finale fɔlɔ o ye Brésil ale ni Pérou olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale filanan Argentine ale ni Colombie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Argentine su rɔ ale ye sebaaya sɔrɔ Équateur kan saba ani lankolon an bɛ se k'a fɔ o ye fa ɲɛnajɛ kunnafoni ye ka se ka kuncɛ n'o ye an bɛna nɛgɛjuru labila sanga tan ni wolonwula bɛ yen an ka jamana gɛlɛya fɛn fɛn b'a kɔnɔ da bɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen na an ka ma libre antenne o tɛ lasibi ye fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru di maaw ma nɛgɛjuru sira an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan Lasi fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru sira de ma

Lase an bɛ nɛgɛjuru labila maaw ye nɛgɛ sanga tan ni duuru b'u bolo nɛgɛjuru sira ye

hakilina min b'i fɛ libre antenne don gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ da bɛ se ka don a bɛɛ la an bɛ an bɛnkɛ fo seku kantako n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a ye vingt quatre-vingt quatorze soixante-douze nɛgɛjuru labilalen don lasi libre antenne don jamana in a bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an da sera mun an da ma se mun ma hakilina min b'i fɛ hakili ɲuman na k'a di bonya kɔnɔ karama kɔnɔ

a diyara n ye banjugu an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ mun na i bɛ wuli ka jɔ mun na vraiment an bɛ foli b'i ye kosɛbɛ an bɛ foli di an ka fɛn burama kulubali fana ma fo ameriki

Ayi o tɛ kɛ papier jɛlen b'a bolo n yɛrɛ n yɛrɛ n y'a ye da don a la a ye papier jira n na papier jɛlen pasi o y'a to n'i y'a ye da don a la dɔrɔn k'a fɔ a jɛlen de don pasi n'ala sɔnna an yɛrɛ b'a kɔ ɲininkali tɛ kɛ jamana in kɔnɔ a tiɲɛ kan ayi siga foyi t'a la parce que n ko merci a diyara n ye

siga foyi t'a la an faso de don jamana wɛrɛ t'an bolo nin kɔ
amina yarabi amina yarabi ala ka dugawu minɛ wa alaikum salam sukuran

Lasinɛ bataki dɔ nana ale ko a b'an fo k'an barika da ko jamukan tagabolo ka ɲi kojugu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɛ a bɛ jamukan lamɛn a mɛnna ko an bɛ tiɲɛ fɔ ko ala k'an sara ni hɛrɛ merci vingt quatre-vingt quatorze soixante-douze mugan bi seegin tan ni naani bi wolonwula ni fila n'o ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ k'an lajɛ kuma media sanfɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye mamari kɔnte n'an ka ma fa an ka foli b'a ye seku tigana ne yɛrɛ ka patron an ka foli b'a ye masala senpara an ka foli b'a ye bakari sise seko senpo an ka foli b'a ye yɔrɔ jalo an ka foli b'a ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'an lajɛ an filɛbagaw ka ca an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛjuru kɔni labilalen don mamari kɔnta an ka foli b'a fana ye nɛgɛjuru labilalen don bɛɛ lajɛlen ye

ɔ k'ale y'a dabila ko n'ala sɔnna a ma k'ale tɛna ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ko an ye a sɛbɛkɔrɔ fɔ k'an ko dangadenya ye don ko faneni baneni ko ale tun b'a kɛ k'a y'a dabila ɔ o de ka di an ye i kana faneni kɛ i kana baneni kɛ o ma ɲi dangadenya kɔ da don k'a fɔ masa ma dɔrɔn o o de bɛ kɛ dangaden ye faneni baneni yɔrɔ olu ma don classement kɔnɔ fɔlɔ ɔ kuma kelen fa dɔn ta kuma kelen ba dɔn ta an ka denmisɛnninw mara de tiɲɛna quoi an da don an na siɲɛ caman mara tiɲɛna faneni baneni kulusi yɔrɔ dɔlɔmin dɔrɔguta joint min denmisɛnnin fatɔw cayalen don maa bɛ se k'i ka kamalenya kɛ ka sɔrɔ i ma nin si kɛ dangaden ninnu ala ka dali la ala ye mun kɛ fu ye falaki a sen tɛ diɲɛ na wa a sen tɛ lahara la o de ye dangaden k'a fɔ masa ma de o o de bɛ kɛ dangadenya yɔrɔ kuma tɛ kuma kelen fa don ta kuma kelen ba don ta diɲɛ i ni diɲɛ tɛ i ni lahara tɛ ala ka hakili ɲuman di a ma vingt quatre vingt quatorze soixante douze

Karim Tarawele ale ko k'a ni ce merci Karim Merci bɛɛ n'i seko don nin fana y'an seko ye nin fana y'anw ka faso jɔ de ye

merci ko maa bɛ yen o bisimila ne denmuso
waalaikum salam somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu duman o bɛ wele ka bɔ min masala sinpara sinpara masala i bisimila sinpara bacili ayi baasi tɛ yen nba e bɛna kuma jumɛn kan awɔ article trente neuf n'o ye an ka ekɔli karamɔgɔw ye les enseignants awɔ voilà article trente neuf u bɛ k'a ɲini de sisan unité maaw bɛ k'a ɲini pour que u bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ article trente neuf in na bon olu fana ko mɛtiriw fana tɛ ka jɛn n'o yɔrɔ de ye olu fana ko k'u bɛ taa ka baara bila a ko la a ko kɔni bɛ senna yen fɔlɔ Ka d'a kan u b'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka ninnu bɛ ka jira k'a fɔ de bɛɛ bɛ ka kalan mɔdɛli mun kɛ ko aw ka kalan ye kelen ye n'a fɔra aw ka saraw ka bɔ ɲɔgɔn na ko ka saraw bɛɛ de kɛ kelen ye a kow ka ca dɔɔni quoi mais a kow bɛ sen na i y'a faamu Apparemment article 39 yɔrɔ o kun taara enseignants de ye enseignants u taara n'a ye wasabulon yɛrɛ kɔnɔ u y'a u y'a voté bɔn sisan UNTM fana ka kɛlɛ kɔnɔ bɔn nin fana b' olu ka kɛlɛ kɔnɔ u b'u ka nafaw ɲini sa nin fana b'a kɔnɔ olu ka bénéficier fɛn min na olu b'a fɛ baarakɛla bɛɛ ka bénéficier n'a sɔrɔ aw bɛɛ ye kalan kelen kɛ quoi voilà E hakili la jumɛn a la i bɛ se ka mun fɔ a la Amina a diyara n ye merci i tɛ foyi fɔ n tɛ e bɛ mun fɔ jamana ko la e yɛrɛ bɛ se ka i bɛ se ka mun fɔ masala rezo ma ɲi ne ko hakilina min b'i fɛ n'a y'a sɔrɔ ko dɔ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'o tagabolo ma ɲi n'i b'a fɛ ka kuma o kan n y'a faamu i senpara i b'an ka a bɛ sugu la yen ala ka sugu diya i b'an ka foli fɔ bitigi kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ merci an ce Merci ba an ka foli bɛ masala senpara ye bozola an ka bitigi bɛɛ dulonnen ɲɔgɔn na bitigi ale olu ka bitigi badara keyita ka fara abubakari kuma ka bitigi kan ne bɛ yen ɔ an hakili la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan sugu la yen nɔ hakili la ale fana b'a fɛ ka article 39 k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ o kɔmi article 39 in a ko an bɛ an yɛrɛ bɛ k'a ɲɛɲini kosɛbɛ u ye mun fɔ fɔlɔ an y'o de fɔ fɔlɔ an bɛn'a lajɛ a ko a dugumana ye jumɛn ye mankan in kun ye jumɛn ye an ka se k'o faamu cogo min o tɛ ala k'a ko nɔgɔya waati sera nɛgɛ karafe bɛ tɛgɛ fila wulila an ye ko ko waati banna waati kɔni sera waati min dira ma ɲɛna sɔrɔ na ni cogo eh, an bɛ foli di bɛɛ ma minnu ye nɛgɛjuru ci minnu tun bɛ k'an lamɛn minnu tun bɛ k'an lajɛ mhm. an bɛ foli di bɛɛ ma o tɛ kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ kun bɛ bɔ kuma gansan tɛ kuma kɔnɔ min ye kuma fɔcogo n'an donna maa ma gasi la ko yafa wɛrɛ fa folikan jumɛn b'i yɛrɛ bolo ka di bɛnkɛ mhm. an bɛ lamɛnw bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ k'u ni ce u ka lamɛnni ko ɲuman na mhm.

ale ni kalanden ale bɛ ka baara in kalan a bɛ ka kalan dɔɔnin dɔɔnin makura kɔnɛ lagare ka fara ne yɛrɛ kan lase ko kulusi kuma an bɛ bi ta bila yan lase baaraw ɲɛna nɛgɛw b'u bɔgɔti mardi don an na ɲɔgɔn sɔrɔ sa bamanankan kɛnɛ kɔnɔ baaraw ɲɛna nɛgɛw b'u bɔgɔti